tile fila in na bɛɛ safi kanubaga bɛɛ bɛ kule la k'o kɛlen bɛ ka i ka fesibugu i ka mesazeri fa ɲininkali la minnu ta ye weleli ye minnu ta ye vokali bila ye a ka ca fo k'a dama tɛmɛ n tulo tun bɛ n denkɛ kan na o bɛ k'a ta fɔ ladamu ture bɛ k'a ta fɔ ne tɛna n ta ɲɛfɔ bon mais ne bɛna kuma minnu fɔ safi dɔrɔn tɛ dɛ c'est valable pour tout le monde pour tout le monde an bɛɛ lajɛlen ɛɛ ne ko muso cɛ maliyɛn cɛ ma deli ka muso fila furu fɔlɔ wa han muso fila furu ko kura de don mali la wa ayi muso duuru furu kɔni bɛ se ka kɛ ko kura ye parce que dɔw bɛ ko dɔw ye duuru furu donc ni muso fila furu tɛ ko kura ye mali la est ce que maliyɛn cɛ silamɛ o maliyɛn cɛ mun bi silamɛ diinɛ na o a ka religion ko k'a ka muso ta fo naani n'a se b'a ye o muso naanitigiw joli bɛ bamakɔ muso naanitigiw joli bɛ bamakɔ jeli kunda a ye dɔ fɔ n ye ni fila tɛ min bolo a ye dɔ fɔ n ye ni fila ni sabatigi caman tɛ hali ɲamakala kunda yɛrɛ fila tɛ min bolo saba b'o bolo ni fila tɛ min bolo saba b'o bolo tiɲɛ nkalon hali ni kelen bɛ min bolo i b'a sɔrɔ tɔw taara mais ne bɛ ala deli ala kana ne den ta ko donc ni muso fila furu n'o tɛ ko kura ye mais barikatigi kunko tɛ dɔgɔya safi jabate barikatigi a kunko tɛ dɔgɔya abada barika ye sogo labɔ i ye fa barika ɲini ka baw barika ɲini ka kɔrɔw barika ɲini ka i dɔgɔw barika ɲini ka tila k'i cɛ dugaw ɲini ka tila k'i cɛ dugaw ɲini donc ni eh, e kunko wulila walahi a tɛ dɔgɔya i kunko tɛ dɔgɔya dugaw den kunko tɛ dɔgɔya abada donc safi jabate ni n ma fili a ka vie dogolen tɛ a ka a n'a cɛ cɛla dogolen tɛ a caman fɔra nin waati ninnu na mun bɔr'u yɛrɛw da kɔnɔ mun bɔra fɛn mun bɔra cogoya wɛrɛw la a ka ca fo k'a dama tɛmɛ ni n ma fili ni n ma ɲinɛ safi a 20 ans de vie avec son mari san mugan denmisɛnnin fitini n'i y'o yɛrɛ bɔ safi si la a tɔ tɛ to bɛrɛ ye san mugan n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kab'u denmisɛnninma hali o don ko dɔw fitini ma u ka maraji foto bila kab'u fitinima u bɛ ɲɔgɔn bolo a ɲinina ka d'a ma wa safi dira cɛ in ma a m'a kanu k'a furu dɛ a ba n'o ye segu jelimuso ye mariyamu kuyate maram kuyate de ko ka safi ɲini ka d'a den ma a m'a sɔrɔ palonpalonna ka kanu kɛ ka den wolo ka sɔrɔ ka furu kɛ dɛ a ɲinina ka d'a ma k'a furu suna ni farida la o vie je pense que y a ils ont 20 ans de vie safi kelen b'a cɛ bolo safi kelen b'a cɛ bolo 20 ans san mugan a kelen b'a cɛ bolo donc i b'o kɛ cɛko la yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye kɔbaw tigɛ ka oseyanw tigɛ ka kulubaw yɛlɛ i cɛ nɔfɛ ɛɛ o yɔrɔ la ne t'i ɲɛ don o la kosɛbɛ mais safi tɔɲɔgɔn ko k'a ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛlatigɛ la k'a bɛɛ kɛra a ka mamadu ko kɛlɛ ye a wasora diɲɛlatigɛ la ni fɛn o fɛn o bɛɛ kɛra a ka mamadu ko waso ye sinon sow b'a bolo so b'a bolo a yɛrɛ halala mun a bɛ min kɔnɔ n'o tɛ sow bɛ safi bolo a tɔgɔ la sanu b'a bolo a kilo ala ka sanu don tɛ jigin mais an ma deli k'a ye waso la n'o si ye a wasora ni min ye o kɛra a ka nin cɛko in de a ka nin mamadu ko in de wa a kab'a dira cɛ in ma c'est-à-dire à son âge a y'i jɔ k'a fɔ kab'a y'a cɛ a cɛ a n'a cɛ ta a ma cɛ wɛrɛ dɔn an bɛ don min na ko bi à son âge muso safi âge la muso min bɛ se k'i kali o na diɲɛ ɲɛ diɲɛ ɲɛ ma diɲɛ don o don a o tɛ muso bɛɛ dɛ o ye o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo ka taa sa don min na o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo ka taa sa don min na donc safi jabate ka nin furuko in ne ma polemiki yɔrɔ ye quoi ne ma polemiki yɔrɔ pour moi c'est un non événement donc finma bi ka bɔ ni dossier minnu ye aw tulo t'o la n ko muso dɔw cɛ tɔgɔ b'o dossier la o de ye kunmasuli ye o de ye saya ye muso ma hali n y'a ka video dɔ tɛmɛtɔ filɛ muso filatigi dɔ k'a tigi bɛ baara kɛ kulikoro muso fila b'a kun a bi boli boli la denmisɛnninw nɔfɛ san tan ni seegin o de ye kuma surun ye muso ma n'o kɔ mamadu a ba mamadu fa est ce que muso kelen de tun b'a kun ayi sinamuso tun b'a kun safi o a bɔra du min kɔnɔ a faso la est ce que muso kelen de tun b'a fa kun ayi muso kelen kun t'a fa a baw ka ca a bi tilen k'u tɔgɔ fɔ dɔnkili la bon donc mɔgɔ min bɔra o bɛɛ la o pire encore safi ka régime matrimonial c'est polygamie polygamie o kɔrɔ ye di ko ni ala ye hɛrɛ k'a cɛ ye sanga ni waati bɛɛ a bɛ se ka dɔ fara safi kan donc elle est préparée psychologiquement a préparelen don psychologiquement a préparelen don psychologiquement et puis muso min don denmisɛnni min don ala ye hakili min d'a ma batara hakili t'a fɛ safi jabate i ka fanw ko i ka fanw ko k'i k'i sigi i ka furu la k'i k'i sigi i ka furu la k'o de ka d'olu ye i ka d'olu ye cogo min na dɛ k'i k'i sigi i ka furu la k'o de ka d'olu ye wa i ba ye ne min ye fɛnɛ i sigi i ka furu la safi i denkɛ sera muso furu ye i denmuso fɛnɛ a tɛna san duuru ni san wɔɔrɔ kɛ nin kɔfɛ parce que a lamaralen don ka ɲɛ cɛ bɛɛ bɛ muso lamaralen de ɲini donc o waati i bi cogo min na u y'a tindi k'a tanda mɔgɔ si tulo t'i kan na fiyewu ne b'i fɛ i ka to o cogo la i kana n ko fɔ i kana n ko fɔ a ma fɔlɔ i la a tina laban i la awɔ n'an b'a fɔ n'an ko k'an b'a fɔ a ɲɛma e ye mamadu balimamuso de ye safi e ye mamadu balimamuso de ye n'i ye muso cɛba ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ musoba b'a kɔ ɛɛ safi a tɛmɛna da caman na dɛ awɔ a tɛmɛna da caman na kab'a t'a dɔn a bɛna dɔrɔmɛ fila sɔrɔ kab'a t'a dɔn tɔgɔ ni jamu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an ŋunumana ɲɔgɔn fɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ ka boli ɲɔgɔn fɛ ka na pan ɲɔgɔn fɛ ɛɛ o tuma na e pannen kuma min na e bɛ zira ci k'a d'a muganbaga ma an ka musokɔrɔbaw ko ten ko ka zira ci k'a d'a muganbaga ma k'i ka sɛgɛn kɛ ka sɔrɔ ka taa k'o tɔnɔ to dɔ bolo ala kan'o kɛ ala kan'o kɛ safi jabate i ta t'i yɛrɛ ye i ka fanw de sago b'i la u ko k'i k'i sigi i ka furu la k'i k'i sigi i ka furu la k'u t'i fɛ ka n ko mɛn u tulo la n'a eh, eh, eh, an bɛ ala deli ne dɔgɔmuso ala k'a kan bɛn i k'i sen da i baw sendanɔ na i mɔna cogo min na i k'i sen da i baw sendanɔ la i yɛrɛ n'i ka dɔnkili min k'a la sisan i yɛrɛ m'a fɔ ko furu minɛcogo bɛ mɔgɔ ba de bolo k'a b'a d'i ma voilà n'i y'a ye i ye san mugan sɔrɔ de vie conjugale avec ton mari safi i ba ka ɲi e taro kɛ e exemple di denmisɛnnin kunda furu ko la e taro kɛ e exemple di e exemple di safi dɔw fɛnɛ b'a la dɛ eh, a cɛ taara dɛ i taara dɛ a ma sara dɛ a kana sara n'a ma siran i ɲɛ a malol'i ma walahi n'a taara a m'a f'i ye k'a bɛ taa muso furu la n'a ma siran i ɲɛ safi a malol'i ma a malol'i ma anw fa dɔw ka muso furu la nk'a y'a fɔ muso fɔlɔ ye de ko a ka surafana caya ko dunanw natɔ a la tilelafana dun ka fa a tilalen tilelafana dun na dɛ ka sɔrɔ k'a muso wele k'a fɔ a ye ko ka surafana caya ko dunanw bɛ na ka b'olu ka dugu la n tɛ dugu tɔgɔ fɔ n'o tɛ n'o tɔgɔ fɔ a bɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ k'a dɔn mais ni tatugu ma ban dɔ kana taa dɔ sanga fo dɛ ayi nin juru bɛ muso bɛɛ la maliyɛn muso bɛɛ a juru bi bɛɛ la ahan ɛ eh, ɛ eh, mamadu mamadu c'est un homme responsable c'est un homme responsable cɛ ta muso don n b'a dɔn diɲɛ ka wuli a musow tɛna se ɲɔgɔn ma diɲɛ ka wuli u tɛna se ɲɔgɔn ma donc k'a f'u fila bɛɛ u kana sabaranitigiw lamɛn ayi u kana sabaranitigiw lamɛn parce que anw maliyɛnw an t'an senna ŋɔni bɔ dɛ fo ŋɔni min b'an kuncɛ cɛmancɛ la an b'o de bɔ dulɔkiba min t'an kan na an bolo b'o jufa de la sinon est ce que nin polémique yɔrɔ bɛ min a polémique yɔrɔ sinamuso ko fɔra wa safi la wa a bɛna laban safi la wa a kɛcogo ɲɛna dɛ a kɛ waati de a kɛ waati ye sisan ye a kɛ waati de ye sisan ye mamadu ma safi ma mamadu furu dɛ mamadu de ye safi furu safi ma mamadu furu mamadu de ye safi furu. a don o don a yɛrɛ b'a fɔ k'a jɔlen bɛ n'a ka du ye awɔ jelimuso tɛ jelikɛ min ka nasɔngɔ bɔ mamadu voilà ni cɛ o cɛ ye e den sɔrɔ furu la o cɛ lafiyara fɔlɔ muso tun bɛ ɲini ten de n'i y'a ye mamadu ba ko ko k'i ɲini ka di mamadu ma i walahi i furula jigiya min kama i y'a dafa donc ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na safi jabate ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na i k'i ɲɛsin i ka baara ma surtout n y'i ye cogo min na tile fila in na ça m'a plu awɔ i ye musoba de ye la lionne imperturbable voilà

an tɛ ala deli a tiɲɛni na ne yɛrɛ kɔni ne tɛ ala deli a tiɲɛni na parce que o t'an si nafa han i furula jigi min kama i y'a dafa walayi bilayi i y'a dafa ko kabi i furula eh, baarakɛla m'i cɛ ka tobili kɛ à ton âge kabi i furula i cɛ ma baarakɛla m'a ka tobili kɛ a tilelafana fara a surafana n'a daraka kan ko hali n'i taara i je kɛ ka na cinq heures du matin k'i bɛ wuli ko k'i cɛ ka daraka tobi e safi barika y'i labɔ walahi bilahi barika y'i labɔ ala da tile fila in na i ka fani bɛɛ wulilen bɛ ka kuma bɛɛ de ko k'i ka i sigi donc safi i b'i sigi dɛ awɔ i b'i sigi nin furu kelen an b'a ɲini ala fɛ ala ka filiya ji mɛn san na i bɛ to nin furu i bɛ to a la voilà ahan sabali n'i ye mu a a bɛ fɔ muso ma so kɔnɔ musokɔrɔba musokɔrɔba sabali de b'a si ma koyi n'o tɛ don o don i bɛ taa kɛ dɔ ta baara kura de ye donc an ti ala deli o la. An ti Ala deli o la diɲɛ kɔnɔ i sigi i ka furu la Safi Jabate i sigi i ka furu la kana maa si ka kuma lamɛn i sigi i ka furu la voilà i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ donc k'a ɲini Safi nɔfɛmɔgɔw fɛ fɛn o fɛn ko safi jabate ka di ye n b'a fɔ a ye n b'a deli a bɛɛ ka safi a ye kuma ma ka taa sabali ma a ye kuma ma ka taa sabali ma foyi ma k'a la foyi ma kɛ safi la walahi bilahi foyi ma kɛ n den minnu ye n wele ka n ɲininka n ye nin de f'u ye n ko mais ça c'est un non événement mais foyi ma kɛ ahan ne yɛrɛ min filɛ nin muso fila tun bɛ ne fa kun mali kɔnɔ dɔ k'a fɔ ko e kabila bɛɛ ko sinamusotigi tɛ k'i kabila bɛɛ ko muso filatigi tɛ cɛ minnu tɛna muso fila furu o tɛ eh, eh, momo ninnu ka génération o génération peut-être génération fila avant les momo a bɛ se ka kɛ ten sinon momo ninnu ka génération o tɛ o de kosɔn n ko ni tatugu ma ban dɔ kana taa dɔ sanga fo nin juru bɛ mali muso bɛɛ la parce que an ka régime ye polygamie sariya ko ni cɛ ye hɛrɛ silamɛya ko ko cɛ ka muso ta fo naani wa n'a ye hɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ aya a b'a ta ni min m'a ta o m'a ta mais ni min y'a ta c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde ça ce n'est rien du tout safi jabate nin ti foyi ye voilà nin ti foyi ye nin ti foyi ye diɲɛ ka wuli hali n'an taara ka segin e cɛ t'i labila parce que i y'a bonya i ye ko to a ta la i y'a bonya i ye ko to a ta la voilà mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la n'i y'a ye a taara a ma fɛn f'i ye n'a ma siran i ɲɛ a ma siran i ɲɛ a malol'i ma o to ten o tɛ argument ye a tɛ f'i ye yɛrɛ parce que e t'a ba ye voilà i t'a ba ye a tɛ f'i ye n'a ba bɛ yen a b'a fɔ a ba de ye. voilà donc e m'a furu ale de e furu i sigi ka furu la ni min ɲin'i fɛ o de ye faniw ko k'i k'i sigi ka furu la voilà an b'i mo an b'i momo safilama de fɛ momo safi dɛ an b'i momo safilama de fɛ fo ka diɲɛ wuli i ye momo safi de momo safi kɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta ayi mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta i ye momo safi de momo safi voilà han e safi ala y'i ladiya dɛ ala y'i ladiya musobaw ni cɛbaw de b'i kɔfɛ dɛ ladamu ture bɔra k'a fɔ ko safi i kɔ ka girin i kɔ ka girin dɛ walayi bilahi i kɔ ka girin fo k'a fɔ i kɔ ka girin donc buna hadamaden n'i bɛ nin cogo la ten i kunko tɛ dɔgɔya i kunko tɛ dɔgɔya muso furu tɛ ko jugu ye minnu kɛlen bɛ k'a kɛ polémique ye hɛ a kuma ma se dɛ a kun man ka nin kɛ dɛ a kun man kan a b'a kɛ hali sini awɔ a b'a kɛ hali sini hali sini ni ala ye wari nɔgɔya dɔwɛrɛ furu ka fara nin kan a b'a kɛ an ka culture de ko ten an ka religion de ko ten mamadu ye silamɛ de ye i cɛ ka muso fila furu a ka taa a ka to jɛnɛya la bɔlɔ fɛ diɲɛ don o don han ka bana bana cɛ ka na suri ka ou bien don o don ka to i i den wololenw nɔfɛ dɛndɛli la o de ye kunmasuli ye n'o tɛ muso furu muso fila furu tɛ kojugu ye muso fila furu tɛ kojugu ye a ma fɔlɔ safi la a tɛna laban safi la hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di donc a ye nin bila ka dɔ wɛrɛ kɛ nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de muso fɛnɛ kab'a ko kɛra fo k'a bila bi la a m'a kumakan mɛn a m'a ka trace ye ça veut dire que c'est une dame qui se respecte donc ne b'a ɲini a fɛ a ka to o ko o hokumu kɔnɔna na a ka to o hokumu kɔnɔna na a ka to bonya ni karama kɔnɔ k'a ɲɛsin safi ma hali n'a sɔrɔla ka kɔrɔ safi ye si la a y'a sɔrɔ a cɛ kun 20 ans donc a kan ka bonya a kan ka bonya an bina mun na kan de wuli ka b'o la maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la kolajuguya kɔ maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la kolajuguya kɔ an jumɛn bɛ yen ni min fa ma muso fila furu ni min dɔgɔnin muso fila t'a kun ni min kɔrɔkɛ muso fila t'a kun ni min kɔrɔmuso tɛ sinaya la ni min ma fa ma muso naani furu ka tɛmɛ e muso fila furu ni muso kelen kelen furu sisan ko fɔlɔ cɛkɔrɔba tun b'a ta naani de k'u bɛɛ bila ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ du kelen kɔnɔ ka tobili kɛ k'a bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ee olu sara ayi safi yɛrɛ sɔrɔla o si de la voilà a sɔrɔla o si de la u ka so kɔnɔ donc c'est une dame qui est préparée pour ça elle est préparée pour ça donc a hakilila k'a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten de parce que ça c'est un non événement nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de ye foyi foyi foyi foyi a yɛrɛ ɲɛ bɛ safi la tile fila in na a ye mun changé a ka ko la a ye mun kelen bɔ a ka ko la han a b'a ka a b'a ka fɔ ɛ ɛ ɛ fɔli la cogo min a b'a ka dɔnkilida la ten a b'a ka yɛlɛ yɛlɛ la cogo min a b'a ka tulonkɛ aw b'a dɔn mun b'a n'a cɛ cɛ yan. ala aw b'a dɔn min bɛ safi n'a cɛ cɛ aw b'a dɔn min b'a n'a cɛ cɛ a t'o dɔn donc a kana taa fɔ a la ni mɔmɔ ye muso fila furu a ka kan mɔmɔ ka muso fila furu hali ni muso naani sɛbɛn muso ye mɔmɔ ye c'est son droit a ka droit don ka muso naani furu o muso naani fɛn o fɛn mana na u nan'a sɔrɔ safi b'a cɛ kun u tɛna safi denw kɔrɔ wolo u bɛna safi denw dɔgɔ de wolo donc pour ka i b'i ka sɛgɛn kɛ k'o o di dɔ dɔ dɔ nanamakɔ tɛmɛtɔ ma jamais ahan o de kosɔn a bɛ musow ye cɛ cɛw ye musow ye cɛw kunna dɔw yɛrɛ b'u u dabali bɛ ban u tɛmɛna ko dama min na ka aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn vingt ans de vie eh, eh, eh, conjugale i ni ce batara ko de y'o ye batara ko de y'o ye muso bɛɛ de bɛ se ka san mugan kɛ furu la han muso bɛɛ bɛ se ka san mugan kɛ furu la dɛ à son âge han ka ba ka gɛlɛn maa m'a tana tiɲɛ maa m'a tɔgɔ mɛn jɛnɛya la maa m'a tɔgɔ mɛn manamana ko la a yera ko min na o kɛra ka ma a ka a ka ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ a ka momo ko kɛlɛ ye c'est normal n'i bɛ cɛ fɛ mun na tu tu te bats pas tu vas te battre jusqu'au dere au dere au au au dere de tes souffles donc a ye nin bila a ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini koyi ça c'est un non événement ça ce n'est rien a kuma sera dɛ o kuma minnu taw kɛra o tigiw o tigiw y'a fɔ aw ye k'u ye kuma de choisir an ba minnu an ba minnu ye sinaya kɛ an kɔrɔ minnu ye sinaya kɛ an fa minnu ye muso wɛrɛ furu ka na olu y'a fɔ aw ye k'u ye kuma de choisi ko ka sɔrɔ ka muso ninnu furu wa u ye kuma de choisi yan ala mana muso o muso ka furu dilan da i se t'o la ala de y'a latigɛ momo ka muso furu voilà ala de y'a latigɛ a ka muso furu donc safi be quiet voilà t'i cogo la quoi t'i cogo la k'i ka baara kɛ an b'i dɔn n'o de ye i ɲɛsin i ka baara ma dɔrɔn an ka taa kan'i kɔfilɛ dɛ an ka taa voilà an ka taa i ka dɔnkili dumanw da an k'a lamɛn i ka son dumanw bɔ an k'a lamɛn i k'i c'est à dire ce n'est rien je suis fier de toi ka safi jabate je suis fier de toi je suis fier de toi depuis ne ne depuis ne bɛ ne ka safi ye siɲɛ fila a fila bɛɛ kɛra amérique yan kelen kɛra n dɔgɔmuso dɔ ka mariage la o y'a sɔrɔ kuma tɛ ne na ten filanan kɛra tutu sumano den ka kɔɲɔyɔrɔ la n y'a ye n'o tɛ ne ni safi ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a jogo de y'a diya ne ye a jogo voilà tiɲɛtigi don a denmisɛnnin min don a tɛ manamana ko la a bi mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ kalama k'ale ye fandanden de fandanya tɛ siya ye a ma bɔ a la nin ya a ma bɔ a la nin ya ka tila k'a a cɛ fɛnɛ ko k'a jɛ k'a bɔ fandanya la ahan muso bɛɛ de bɛ se k'o kɛ ne y'u ye boli la nɔfɛ n ko safi de y'a ko k'a jɛ alahu akibaru safi de y'a ko k'a jɛ safi de ɲɛna o safi de ɲɛna hali n'i ye mamadu i b'a dɔn k'a fɔ ko muso taafetigi cɛsirilen de b'a kɔfɛ voilà hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko fo i b'a dɔn ko muso de b'a kɔfɛ muso de b'a kɔ donc eh, kana mɔgɔw ka ɲumanw ta k'u ko sɛgɛji la ka se ka kow turuturu kun na ka wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye aa ah, safi cɛ muso furu dɛ c'est pas la fin du monde ce n'est rien rien rien du tout ce n'est rien du tout a y'a to an ka dɔ mɛn walahi a y'a to an ka dɔ mɛn a ma fɔlɔ safi la a tɛ laban safi la hali su in na dɔ ta bɛ taa minnu kɛra maa duuru ye o don olu bɛ olu b'u yɛrɛ faga ou bien a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye de han a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye minnu kɛra maa duuru ye o don a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye u cɛ ka d'u ye de mais pourquoi dɔ ma b'u la u ma taa mun na furu de ye muso danbe ye voilà furu de o de ye muso danbe ye bamananw ko to k'i ka to furu kolonnin na kɛ a ka fisa i jalan ye voilà safi tɛ furu jugu la o a cɛ b'a fɛ a bɛ ko to a ta la furu ye ala ka latigɛ ala de ye nin latigɛ quoi ni jɔn ala ye fɛn o fɛn la cɛ ni muso muso ka dilan na diɲɛ mɔgɔ si se t'o la o bɛ kɛ donc o kɛlen ala kɛlen k'a ka baara kɛ a bɛ taa ka taa k'a b'o kɛ polémique ye mɔgɔw da la a ye muso furu dɛ a donna tan a bɔra tan dɛ a kun man k'a kɛ sisan dɛ ne yɛrɛ kɛra a y'a taw jɔ a y'a kunko jɔ safi ta dilalen don a y'a kunko jɔrɔ safi ta dilalen don a bɛ yɔrɔ min na ko bi a ka di diɲɛ diɲɛ ka d'a ye a bi fɛn sɔrɔ a jatigiw b'a fɛ a ka faniw b'a fɛ aw ko cogo di han a bɛ min nɔfɛ o tɛ kɛ dɛ safi k'a furu sa a furu tɛ sa dɛ ah non jamais fo n'a ma to an ta la n'o tɛ jamais safi furu tɛ sa safi t'a ka zira ci k'o d'a muganbaga ma diɲɛ kɔnɔ ka zira ci k'o ŋɛɲɛ kɔnɔ k'o di dɔ ma dɔ tɛmɛ dɔ nanama kɔ k'o mugan ee o ye danga de danga t'a kɔ k'a fɔ danga t'a kɔ a denkɛ selen muso furu ye zɔlɔ selen muso furu ye ka taa a wele a ka a a a ka kɛ ka na i den d'a ka hɛrɛ kɔrɔ k'i den bɔ a bo n'a ɲɛgɛnɛ na o kɛlen muso furu ye ka na o ka hɛrɛ kɛnɛ kan ka i mɔsi mɔsi ayi o ti kɛ hmm, o ti kɛ mami selen cɛlataa ye safi ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na mɛru mɛru mami ka kɔɲɔ kɛnɛ kan ayi aa a ma danga ɲini o dangaden tɛ ala b'o kɛ dangaden de la mais dangaden tɛ dangaden tɛ safi b'a ka so taa ka sigi bɛ ngɔɔ de ma kulu b'a nɔ na a bɛ so in kɔnɔ yen

kɛlɛko don ayi kɛlɛko tɛ o walahi bilahi kɛlɛko tɛ ee ne ti ne ti ne ti ne ti kɔkɔma dɔ kɛ mais tulu fugunen don min kunna a b'o dɔn walahi bilahi tulu fugunen don min kunna a b'o dɔn donc nin damadɔni de tun bɛ n bolo k'a fɔ safi jabate ye i ba mankan don i sigi i ka furu la i sigi i ka furu la n'a bilenni ɲɛna a bɛ tila ka suma i tɛmɛna kow la o ka jugu ni nin siɲɛ kɛmɛ i tɛmɛna kow la o dusukasi ka jugu ni nin siɲɛ kɛmɛ cɛ ka sunkurunko de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'o tɛ cɛ ka musoko tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tant k'i ye silamɛ de ye maliyɛn de ye maliyɛn cɛ bɛɛ droit b'a bɛɛ bolo ka muso naani furu maliyɛn cɛ silamɛ droit b'a bɛɛ bolo ka muso naani furu hali aw ni minnu tɛ diinɛ kelen na olu bɛ filaw ta bi olu bɛ fila ta bi donc aw ko cogo di ka boli muso ɲɔgɔn ɲɛ ee allahu akibaru donc ne b'a bila yan nɔ a k'an bɛn